Filɛbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn ka bɔ kɛra k'a fɔ k'aw danse a ka kunnafoni kɛnɛ kan Actu Paix min bɛ tali kɛ bɛn ni kelen kun kibaruw kan minnu bɛ kɛ mali kɔnɔ farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ nin y'a kɛmɛ ni wolonwulanan de ye bi ta in kɔni bɛna yeelen da Think Peace ka baara kɛlenw de kan mali kɔnɔna na bakurubaw filɛ nin min bɛ tali kɛ baarabolo dɔ kɔni nun donna bamakɔ ani segu ɲɔgɔn fɛ o baarabolo in de bɛ wele k'a fɔ mara ani kunnafoni a bɛ boli fɛn min kan sigidalamaw ka se ka kalan kɛrɛnkɛrɛnlen d'u ma walasa u yɛrɛw bɛ se ka kɛ bɛn ni kelenya sinsinbaw ye u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na fɛn minnu kɛlen o ko la an bɛna lakali k'o la nin dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na hali bi kunnafoni nasiraw kan bakurubaw la min ye Think Peace Sahel ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen k'a fɔ n'olu kɔni bɛ yen ko olu kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ ji kasara o sababu la min ye sigida naani na o mɛrilakaw olu kɔni ye kulekan bɔ Think Peace la a y'u ka wele jaabi fɛn minnu kɛlen o ko la an bɛna ɲɛfɔli kɛ o fana na min bɛ tali kɛ projet ye fɔ ka bɛɛ hukumu kɔnɔna na minnu ye influenceur communautaire ye olu dɔ la kelen kɔni ye min kɔni ye kunbɛnba dɔ labɛn ni o ye bras de fer ye janko o ka se ka kɛ sababu ye ka kunnafoni kolon kunnafoni jate ka ko kɛlɛ ani ka se ka bɛn ni kelenya k'u kolokolo an ni ɲɔgɔn cɛ walasa sigi bɛ se ka kɛ damu ye cogo min na nin de ye bakurubaw ye o de bɛna fara min ye kunnafoni senatɛriw kan ka dɔgɔkun kunnafoniw dafa a kana taa yɔrɔ la walawalaliw bɛna k'aw ye sɔɔni i n'a fɔ anw y'a fɔ na cogo min na bakurubaw la dakun na min ye ka kɛɲɛ ni zuwɛnkalo tile mugan ani saba tɛmɛnen ye san ba fila ni mugan ani duuru min ye baarabolo dɔ kɔni ye o nun donna bamakɔ ani segu ɲɔgɔn fɛ baarabolo min bɛ yen n'a bɛ ɲɛsin damakasi baaraw kɛcogo ma janko sigidalamaw olu bɛ se ka o fɛɛrɛ n'o dabaliw dɔn cogo min na hakililajigin na min ye nin baarabolo ninnu ye a bɛ ɲɛsin eh, hukumu min ma walasa sigi bɛ se ka kɛ damu ye sigida la cogo min na ka se ka wulikajɔw kɛ ni gɛlɛyaw bɛ yen nɔ o de kama min ye porozjɛ mara ani kunnafoni ye o min bɛ yen ni musakaw bɔbaa ye Union européenne ni olu kɔni bɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan maa kɛmɛ ni mugan bɔɲɔgɔnko denmisɛnnin sifinw ani musolakaw la ka bɔ marabolo wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko kɔnɔ mali kɔnɔ olu de ye nin kalanbolo ninnu sɔrɔ walasa u yɛrɛ ka sigidaw la u bɛ se ka kɛ bɛn ni kelenya kumafɔbaw ye ka kɛ a hakilila tabaa ye walasa ka caman fara u ka dɔnta kan walasa min ye bɛn ni kelenya u bɛ se ka sabati ani ka se ka

kayi mɔti sikaso gawo et le district de bamakɔ hali bi min bɛ tali kɛ eh, Think Peace ka wulikajɔw la i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na u ye welekan jaabi ka bɔ sigida naani na o mɛrilakaw olu yɔrɔ min bɛ tali kɛ tantan n'o ye tanti ye o den tan bɔɲɔgɔnko ka taa se min ye eh, réchaud électrique ma ni u ye tobilikɛlanw ye minnu bɛ don kuran na o den duuru ɔ minnu ye kits sanitaires ye n'o ye dɔgɔtɔrɔ minɛnw ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛya nin bɛ yɔrɔ minnu na ka se ka o baaraw kɛ o n'a ɲɔgɔn selidaga den mugan siyo den bi saba min ye karitɔn fila o min kelenkelenla kɔnɔna na eau de javel buteli den bi saba bi saba bɛ a kɔnɔna na ale ni duloki n'o ye tee-shirt ye o den mugan ani duuru bɔ ɲɔgɔn ko ni bololafɛn ninnu de dila Think Peace Sahel fɛ sigida naaninan o mɛrilakaw ma ka kɛɲɛ ni jumadon ye utu kalo o tile fɔlɔ sanba fila ani mugan ani duuru u ka weele jaabi la maa minnu bɛ yen nɔ waati laban in na n'olu kɔni ye gɛlɛya misɛn sɔrɔ janko ni jikasara ye olu sɔrɔ ni ji don olu kan a kɛ kun de walasa ka se ka olu dɛmɛ an ka jɛ ka nin ja lajɛ

d'accompagnement dans ce sens.
hali bi kunnafoni nasira wɛrɛw kan Think Peace ka baaraw hukumu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni zuwe kalo tile mugan tɛmɛnen ye sanba fila ni mugan ani duuru min ye bras de fer ye n'o o ye minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'o o ye farikolo ɲɛnajɛ bolofara dɔ ye n'o ye minnu bɛ tɛgɛw da ka se ka o kɛ tulon ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnninka maa kɛmɛ wɔɔrɔ bɔ ɲɔgɔn ko sifinw na a kɛra sababu ye ka olu fara ɲɔgɔn kan sigida duurunan kɔnɔ projet Fɔkabɛn hukumu kɔnɔna na u ka hakilila min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko an bɛ se o min kɔni ye yamaruya kan o dira walasa baaraw ka se ka daminɛ tulon ka se ka daminɛ min ye Think Peace coordinateur national fɛ ni o ye Abdou Kola Bokoum ye a kɛ kun de ye walasa ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan ni farikolo ɲɛnajɛ bolofaraw eh, ye janko bras de fer ani ka kɛ sababu ye ka se ka eh, sigi kɛ damu ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka eh, kunnafoni jatigintan u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na hakilila jigila min ye nin hakilila ye a kɔkɔrɔma donna Think Peace fɛ ale ni Search for Common Ground Mali nka musaka bɔbaa o de ye Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix ye a kɛnɛ kan min kɔni ye kuma caman ye o fɔla bɛn ni kelenya kunkan ko kibaruyaw la walasa fɛn minnu bɛ se ka kɛ an kelenkelenna fɛ walasa ka se ka bɛn ni kelenya ko sabati seereya kan olu fana dila maa minnu bɛ yen k'a fɔ n'olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɛlen bɛ ka u yɛrɛ bakun di a ko saratigɛw la ani wulikajɔ wɛrɛw fana kɛla minnu kɛra ɲagaɲaga caman ye jamanadenw dama olu ni ɲɔgɔn cɛ wa o de b'an nata kunnafoni sennateliw na kunnafoni sennateliw na Think Peace kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyalen don sabula a kɔni ye seereya sɛbɛn sɔrɔ ka bɔ min ye kɛlɛcɛ kɔrɔw olu minnu bɛ korokaw olu ka fanfɛlaw fɛ o kɔni kɛla damanasigi ye sigi min kɔnɔna na ni u ye bonya kɛ ka bonyamasegin kɛ ko bonya bɛ mande bonyamasegin fana bɛ mande a bɛ bila o de hukumu kɔnɔna na ɔ min ye projet jirajaki eh, ye u ye bonyamasegin kɛ ka bila o de hukumu kɔnɔ min musaka bɔbaga kun ye gcerf ye u ye ciwara fana di o mun fana ye tamasiyɛnba ye anw fɛ mali la yan nɔ janko bamanan ciwara kɔni bɛ di walasa ka kɛ min kɔni ye waleɲumandɔn sababu ye walasa baara ɲuman kɛlen ka se ka o baara ɲuman fo maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni sɔnna ka u bɛrɛ kɛɲɛ k'u dama kɛɲɛ maaw ma waati kofɔlen dɔw la ka olu fo ani min bɛ eh, baaraw kɔni a nisɔndiya a bonya ani a kɛcogo ɲuman a bɛ o bɛɛ lajɛlen de kofɔ ka kɛɲɛ ni nin jɔnjɔn fila ninnu sɔrɔli ye ni o ye eh, seereya sɛbɛn ye ani ciwara min kɔni ye eh, baara kuncɛ kɛnɛ kan baara min bɛ yen n'o kɛla damanasigi ye n'o kɛla forum min bɛ yen n'o kun bɛ projet voix des enfants du sahel pour la paix o kan ɔ think peace kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyalen bɛ sabula a b'a to u ka caman fara wulikajɔw ani taa ni ka seginw kan janko min bonya ni a karama u bɛ se ka se farafinna cɛcɛ ka jamana bɛɛ lajɛlen ma sabula maa minnu bɛ k'a fɔ n'olu kɔni mago bɛ nin n'a ɲɔgɔnna wulikajɔw la olu kɔni k'a fɔ o jama ka ca fo ka taa f'a to ten wa o de fana bɛ dan sigi an ka dɔgɔkun kunnafoniw na minnu mana kunnafoniw sɔrɔ a y'a lajɛ n'a y'a lajɛ a k'a cari k'a kolonkolon walasa ka se ka se yɔrɔ caman ma n'a y'a partage o bɛ kɛ sababu ye maa caman bɛ kunnafoni duman ninnu sɔrɔ ala ka bɛn ni kelenya sabati mali kɔnɔ farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a kɛ to kan a k'an bɛn sigida wɛrɛ